An bhfuil tú ansin, a Aonghus? Maith fear, fáilte go Near FM, fáilte is fiche, conas atá tú? Tá fhios agam gur fear mór, dúirt mé gur fear mór spóirt tusa agus fear mór Raidió na Life freisin. Cén lá a bhíonn do chlár ar siúl ar Raidió na Life? Bíonn mo chlár-sa ag dul amach, bíonn ceann amháin ag dul amach ar ar an Mháirt ó a leath tar éis trí go dtí leath tar éis a ceathair. Ó yeah.
Agus ansin ar an Déardaoin ó leath tar éis a trí go leath tar éis a ceathair arís. Ó, athchraoladh an chlár céanna. Ó right, cén sórt clár? No, ní ní ní clár, ní clár, ní clár céanna, nó clár ceoil atá ann. Ó, sea, yeah. Uh, so bíonn...
Oh, no. píosaí ceoil difriúla agus nuair a oireann sé bíonn agallamh le déanamh. Yeah, cosúil liom féin. Má thiocfainn má thagann rud éicint atá in oiriúint don lucht éisteachta. Tuigim, yeah.
Cén sórt ceoil a casann tú? Gach sórt?
Ceol maith. Bhuel, cinnte.
Bhuel, mar dúirt mé cúpla am cheana leat, i gCill Chorcóra, i Connolly Books, Nuair a bhí mise trí bliana déag d'aois, thug mo Mhama dhá dlúthcheirnín dhom, ceann amháin Motown Twenty Greatest Hits agus ceann eile Beatles Twenty Greatest Hits agus dúirt sí, A mhic, seo dhuit, is féidir leat do rogha a dhéanamh anois. Agus ba ó shin a thosaigh mé, so tá bhí dúil mhór agam eh, sna grúpaí ó na seachtóidí eh, cosúil le Small Faces

ón chineál palette sin, like is féidir liom sort of segue a dhéanamh idir agus iad a shníomh le chéile. Tuigim. Agus agus cheap mé toisc go raibh go go mbeidh Lá Bí Lá Bealtaine ar an Luan ach. Sea, yeah, yeah, deireadh seachtaine fada, yeah.

Ó, go breá. Tá sé go hálainn, yeah. Tá, tá an leagan Agus sin. tá, tá, dála an scéil, tá an, tá an eh, dlúthcheirnín sin, tá sé, tá sé le fáil ar Spotify. Ó, go breá. Uh, Arís arís an teideal atá ar Songs We Learned at School le John, Yeah, John yeah. Spillane. Ah, is maith liom é, Um, is maith liom é mar ceoltóir. Tá Um, sé go hálainn.
Ach an dtiocfaidh an samhradh, meas tú? Níl, tá sé ag déanamh gach iarracht, but go dtí seo. Tá sé ag déanamh gach iarracht. But ar ábhar eile, Aonghus, tá a fhios agam gur fear mór spóirt thú, cá mbeidh tú anocht? Mbeidh tú ag dul amach go dtí an ollscoil? Amach go dtí Belfield? Yeah, beidh mé ag, yeah, beidh ag, tá muid, tá muidne, like, tógadh aníos mé ag gabhadh fá raon dá dhamhra a fhoghlaim, tógadh aníos mé go dtí Cnocán Dálaise, Amharclann na mBrionglóidí, nuair a bhí mé sé bliana déag, sé bhliana déag, sé bhliana d'aois, le m'athair, le m'uncail, mo sheanathair, agus níor cheapamar go mbeimid san áit seo, táimid cúig phointe chun tosaigh ar bharr an tábla. Yeah, feicim é sin, bhí just ag, yeah, dochreidte, yeah. Agus.

freisin, tá sé... Tá, tá fhios agam nach bhfuil fhios againn. Tá sé... cosúil le cineál Man City as Sasana. Díreach, díreach, yeah, is tá sé an-chosúil le...
Is é sin an cineál Rolls Royce de d'Éireann. Eh, well, bhí siad, well, tá, I suppose, yeah. Well, well listen tá ceist agam ort, uh, Aengus, ar chuala tú go bhfuil Spurs na imreoirí chun íoc as na, na fans chun an droch uh, eh, thaispeántas sin a, like an bhfuil. Níor, á, níor chuala mé sin. Yeah, dúirt, dúirt na imreoirí, bhí si, bhí muid chomh dona sin, táimid chun íoc as na, na, na fans a thaistil go dtí Newcastle chun breathnú ar an, bhí slad ann, bhí siad buailte go dona ag Newcastle. But cheap mise, is rud, Má thosnaíonn sé sin, ciallaíonn sé sin gach uair a mbíonn droch-chluiche ag foireann, caithfidh siad íoc as na, that's, sin uafásach. Like, mar shampla, na Dubs an lá cheana, bhí, bhí slad i gcoinne Port Laoise, so an gcaithfidh Contae Laois íoc as na, ní dóigh liom é. Um, Is rud aisteach. ní dóigh liom.
Ceapaim go go mbeidh

Bhuel, tá Spurs uafásach anyway, so ná bí buartha faoi sin. Bhuel, listen, tá súil agam go mbeidh an bua agaibh anocht, a Aonghus, agus go n-éirí leat ar an seachtain. Beidh tú ar an raidió, beidh tú ar an Máirt, dúirt tú? Beidh mé ar an raidió ar an Máirt. Ok. é agus ar Déardaoin arís ó leath tar éis a trí go leath tar éis a ceathair. Iontach. Agus más maith leat Áine arís cosúil leat fhéin is múinteoir mé Sea.
agus creid nó ná creid bhí tá mise ag múineadh Sráid Brunswick.
Sea, oh yeah, Lorna Cormack. Mé faoi Brunner.
Yeah. Agus bhí leaid sa séú bliain agus i rith na bliana bhuaigh sé duais dul go Geneva na hEilvéise. Oh, go breá. Tá sé, is ball é de ghrúpa Ombudsman for Teenagers. Oh, go maith. Oh, fab, yeah. Agus thug sé óráid san Eilvéis. Maith an fear an-bhualadh, yeah. Agus Do cheap, do cheap mé, cheap mé go raibh sé seo dochreidte, so d'iarr mé air an mbeidh sé sásta toilteanach agallamh a dhéanamh ar Raidió na Life. Now, d'oibríomar le chéile agus do chuir mé cabhair dó le cúrsaí aistriúcháin. Sure, yeah. Mar, chomh fada is a rith sé dhomsa, ba lead áitiúil ó Bhleá Cliath 7 a rinne éacht dá theaghlach agus dá don scoil
agus do bhíodh an-suim ann, cé gur clár ceoil é don chuid is mó, mar a dúirt mé cheana, má thagann rud suas atá oiriúnach, cuirfidh mé,
cuirfidh mé ar an ardán é, ar an aer. An mbeidh an buachaill seo le cloisteáil go luath ar an chlár ar Raidió na Life? Bhuel, bhí sé, bhí, bhí, bhí sé, bhí sé ann cheana. Ach an pointe a bhí mé ag iarraidh, d'éinne amach ansin, you know, ó Bhleá Cliath 7 nó Bhleá Cliath 3, just tabharfaidh mé mo Seoladh ríomhphoist.
OK, yeah, déan é sin. Uh, yeah. 'Sé Crean Aonghus, C-R-E-A-N, yeah. A-O-N-G-H-U-S, ag sure. gmail.com. Yeah. Sin Crean Aonghus, C-R-E-A-N, A-O-N-G-H-U-S, ag gmail.com.
OK.
Má tá rud ar bith ar mhaith le duine b'fhéidir go bhfuil eh, go si an Club Cumann Lúthchleas, Club Cumann Lúthchleas Gael nó Peile nó aon rud mar sin, ag iarraidh ag cur ócáid ag cur airgead a bhailiú don chlub nó aon rud mar sin, tá siad ag iarraidh é fógra a dhéanamh air nó chun teacht ar an gclár chun labhairt faoi. Just seol ríomhphost chugam.